ọ dị egwu akọrọ dịkwa n'imi a na-ekwu ya ekwu Ogbuefi o ike agụ nenu mmanwụ ka ọ kwụ n'ọgbọ

na nke ahụ ntụcharụ adị ekwu ekwu evi a bụ ntụcharụ adị ekwu ekwu ọ dọbara ite ejikwa m ya eme ọnụ ebe m eje na ọ kwesịrị ekwesị na-aba ọwụ dị ihe a merenụ ka anyị na-arịọ Chukwu Abịama hmm. ka ọ na-emere anyị n'obodo a hmm. ka ọ gaa n'ihu bulere anyị ụmụazị elu ka a naghị egota ndị ya akwatuo ihe ka aka kpọọ ha nkụ ebe

gasị ike nwa m chi nwa m i mere anya ngwa jee jee jee wetara m osisi a na mma nji egbu mma butekwa tebụl n'otu jesi ike nji egbu anụ gasị ike gasị ike gasị ike chineke daalụ na nwatakịrị a gbara anyị na krismas a na-esi ahụ amedị ihe nke a ya goziri anyị ụmụaka nyekwu anyị ụmụaka nwere ego ka ihe dịrị anyị ee ka anyị na-eri gbanye ee chioma bute bute tebụl nwanụ gasị n'ike gasị ike hmm. ee jezie kpọọ nne gị ị kpọọ nne gị kpọọlụ m enyi di ya ha bịa o oo papa mma mkpi ya mma mkpi ya nke nke m oh, ga-akpọ ya ndị m akpọ mma mkpi ya anya jee ese ngwa jee kpọrọ m nne gị bịaba jee kpọọ nne gị um, enyi di ya enyi di ya enyi di ya bịa bịanụ abatana m nwatakịrị gbara anyị krismas hmm, oya ị bịa ka m igwe m n'ofu jee ka gị na ụmụ kporiba Um,

ị ga-erikọcha ha ncha ka nye ego ka o jee bute friji n'afọ ebụrụ m ụdị obi ụmụ ya bịa chịrị anụ enyi dị ngwanụ chịrị nwa oke nke chịrị oke nke nke were jekwuru ụmụaka nne na ha nọchiri ajụ ya n'anya na ọrụ n'elu ewe abụghị ụsa anụ ịtakwasị nna anyị ji wee mụ gị

Chioma jiri bute tebụl nye butere ihe eji gbu anụ ya kpọọ gị ị nọzie kedu ihe na-eme ọkpụkwa m kama ị magofu m na ọ sị na ịbata azụ ka ndị ozi anụ onwe m ka ndị kwanụ ka m na-adị wee bịa fụ gị
eyi eyi ole nwa mma eh, ka ọ na-ekwu na ị na-ada gị ọ dị n'obi m bụ Ogbuefi ọnyanwa ọ dị n'obi m bụ Ogbuefi sọ ya na-edesa m aka ebe ọ na-adị m mma e. ọ dị m n'obi m bụ Ogbuefi igbu n'ozu

a sị nnọọ ka m were aka m kpọtụ aka wee siere gị nni weta gị toothpick ị ga-eji wee ndụchaabatagonu
ọ na-ama pene awụwọ lekwa aka gị
Elima. Elima. Elima. I didn't know. Ka ị na-echere buru ya pụọ ebe a nụ. A sị m unu buru ya pụọ. Ọ sị gị buru ya si ebe a pụọ. Buru ya ebe a. Buru ya pụọ. Ọ na ihe ebe m ihe na-esi ebe a ka m bịara ebe a nụwa. Gịnị ka o si o si o butere ya? Bupụ ife ebe a. Buru.

nna m lekwa ihe m chọrọ ịgwa gị ị furu moto a nwa gị nwoke ụwa dọwara oge gara aga ọ bịara ebe a were moto dọchie ebe ị na-anọ wee na-ezu ike ebe anyị na-ezu ike kama ahụ bụ ya ọ bịa ọzọ ya buru ihe ọ bụrụ ọ naghị agba agba ya buru echo ọ bụrụ n'ikpo ahịhịa enye otu ihe bụ moto ka m ga-aga m pụta maka nne megharịa ya kedụ nke bụ nke bụ moto dọchie m ebe m- ebe m na-ezu ike Elima.
Ọ moto. Ọ moto. Ọ bụ moto. Hapụ ya. Ọ na-aga aga. Ọ dịghị aga aga. Hapụ ya. ọ dị mma anyị were ya mee tipa
Chiche ka anyị gara maka nka ka anyị gara maka nka anyị gara ọkwa anya ahụ unu ketara na
n'ekwenụ n'ụwa nwa m anata
n'ụwa nwa wụ Udochi nne ị wụ ihe niile akpa nwa dịkwa na alụ ngozi

ị marọzi onye nne ya bụ na onye na nne ya nọ ya na-eri nri
makwana m bụ miss ndị obodo anyị nne nwere ịdọnyekwa ịdọnye nnọọ maka ụlọ ọma

onye a wụ Jennifer ọmalịcha m nwa natara ọfụụ ọda ala Igbo ọda ala Igbo onye ọcha mma biko cherekwa ahụ chere chere nụ i kelechago

anụkwanụ m isi onye nụ ka na-akpọtụ ife a o chekwanụ nwere ebe nwa dị mkpa ị nwere ebe nwa nwa esi weta onye nwa n'ụlọ bi ebe a sịrị ha eme gị na nwa gị nata na kpọtere gị onye biri ala ha anụ anụ anụ anụ igbo bụ na aka ha akọ dịkwanụ m isi ụtụtụ m ezu ike efifie m ezu ike abalị zọpụta ike

kedu otu ọ dị n'ọnụ ka ka ọ dị n'ọnụ n'ọnụ amakwa m ihe ị na-ekwu kama mma efuru nri ahụ chineke le nne gị mama ama m na ị ka na-esi ụdị nri ahụ ị na-esi mgbe ahụ ama m na ị ka dị very good at cooking honestly ị mara ọ ya ka anyị na-ekwu ebe a

o nwere ọkwa ife ọzọ nna gị na-ekwu n'ụlọ na-abụrọ nri mama chioma si mama chioma na ife niile gbasalụ mama chioma o nwere ife ọzọ ọ chọrọ ịnụ maka ya na ụlọ
agwago m gị ihe ugboro ole na ole sị gị hapụ papa hapụ papa legide mụ na ụmụnne m anya anyị zuru ka e mee otu a m nọ mama ka m jụgodu gị onye nwedịrị m ọnụ nwere okorobịa
ekene dịkwara chukwu enwekwa m ekene dịkwara chukwu o nwere ihe ị chọ m anaghị emere gị ọgọdọ ana m azụrụ gị akpụ ụkwụ ana m azụrụ gị akpa rice beans okporoko spaghetti gwa m ihe ọ wụ ihe ọtụ a na-atụrụ ụmụ na mara kedu ihe ọ wụ ego cash na ego ihe niile ka ọ na onye nwere onye ka m otu a m dị kịta o nwere o nwere okorobịa eh mama ọ na m ezuru okorobịa ka o nwere ihe mpa m ga-emere gị n'ụlọ a na mama m ama mmenwuru o nwere ụwa bi na bi tie mmere o nwere o nwere ihe nna gị ga-eme ọ bụrọ ife niile ka ị ga-emelụ m Eh? o nwere ife nna gị ga-emelụ m nke nwa bụ nwa m na-ama mmenwuru m o nwere mama o nwere nke na-asị m nri i butere m nri butere m rice butere m spaghetti ọ bụrụ ma na ọ bụrụ naanị maka nri eh. na nwaanyị ama nrapụbe nne na nna ya eh. jebe be mmadụ sị na ọ na-eje ebi mm. ka ọ na ị mara mm, mm, maka o nwere onye nọ be nna ya na-ama nri nri rijuo afọ
mama gwanụ m ka m mara n'ihe bụ ihe a mpa m emere gị mama m emere double na ị gwa m ihe ọ wụ m mee mee ya mekarịa ya kedu ihe ọ wụ a si m mgbe papa m papa m ma ji ọma nọnsị gwa m ihe ọ ka m mee ya mekarịa ya ọ sị m papa m papa m nekene mụnwa bụ nne gị anya ọfụma hmm. nwa ọ bụ na m akalie nka ka ọ bụ na m ajọkazi nke bụ na nna gị ama nnezi m anya n'iru dịka nwaanyị ọ nụrụ anụ
hmm? Hmm? Ogbuefi a na-akpọ gị ị na-aza Ogbuefi mama gee ntị ka m gwa gị ihe a awụ ihe ga-esogbu gị hmm? esogbuna onwe gị n'ihi ihe na-enweghị isi agwago m gị gboo nọ na-asị gị chefuo papa were ndụ gị mere ihe ee enwere otu m nọ na etorula m ihe e ji nwoke eme ama m otu m ga-esi wee nọọ ọnọdụ gbasara gị na mpa na ezinụlọ a ama m ihe m ga-eme hapụ m na papa ee ị ma ihe chukwu ji debe m na ezinụlọ a ọ ka m na-ele gị anya ọfụma ka ị na-ahụ dachi ka ị na-ahụrụ m oyo oyo achala ugo nwaanyị o nwekwa nne dị ka gị ọ bụrụ na ya na-esogbu gị i nwee nsogbu jee na kwuo naanị ihe ị ga-emere m ihe ọ wụla m gwara gị mee mee ya otu ọ wụla m si sị gị nọrọ nọrọ ya mara na ị mụtago onye tozuru oke na ezinụlọ a ama m otu m ga-esi wee treatie papa forget just don't worry hmm? ama m ihe m ga-eme ị nụgo nwa obere oge ihe niile a ga-adị mma ị ga-asị na ọnwụnwa gwara gị ọya na awọrị gị mama ya na akpụ ụra kpọta kpọta m nwatakịrị m na ya kpụa

ọ dị n'obi n'ihu ka ha ji buru adọgọdọ ihe amama ihe ha chịkwasa n'ime wee sinye n'ọkụ mụ na ha na-amazi aka ndị aka aka ahụ na ha na-eka

kezi ji butu ite sikwasịrị n'ọkụ i nwezi ndidi ka ihe siri yee i butuo sie nke gị ị kara inwe ndidi nke m yee i siwezie bịa ọsịsọ ọ dịghị nweghị egwu

ọsịsọ unu afụgo onye unu na ya na-eme ife

ndị oyibo sịrị just the beginning ebe ọ bụ na ihe niile nne gị nwa na-eji na ya ọhụrụ mmadụ amara gị na-esi ike ebe a hmm? nke a bụ mmalite tupu m na-elu ebe m gagidere i jiri ọsọ naa be nna gị Elizabeth
ofu ife m ga-eme ka ị mara bụ na mkpụrụ onye ọbụna kụrụ n'enu ụwa nya ka ọ ya-aghọlụ ife niile ị na-eme m n'ezinụnọ a eliza nke a ga-eme gị ga-abụ ugboro ili ya eliza gwa m gị na ọnọdụ m nọ n'ezinụnọ a tata nke gị nwa bụ eliza debe m ọkwefu nke gị mgbe ị ya-abanye n'ọnọdụ ahụ nke gị ya-aka ya njọ ofu ife m chọ ka ị malụ jisie ike

onye kedu ihe m me zuzie ike nụ na
nna anyị asị m ka m gwa gị na m na-eje n'ụlọ ụka ị gwa m na ị na-eje n'ụlọ ụka abụ m ụkọchukwu ọ mụ ụkọchukwu na-edebe ụka ị ma atụzụ ụka jebere ụlọ ụka nụ onye nkụzi ụka kedu ebe i si pụta wee ebe igwe anyị na-eje n'ụlọ ụka ọkwa na be gị dị na boys quarter ị ga-esi etu a gaa lụọ onwe gị nọ mmadụ mama na ị gara debe ebe ị na-aga eh? ka m gwa gị ị ga-ama ndị ị ga-eji ife i ji n'aka wee na-etigharị anya ọ bụrụ mmadụ dị ka mụ bụ Elizabeth ka m gwa gị

nna ya nkwanụ achọkwa m ịnụ ya ọ bụ ya achọ m ịbụ bụ ya alọbụkwanụ ya
ma m oge na-anụ di nna m maka na nna m na-anwụ anwụ ọ da anwụọ nna m na-anwụ anwụ wee na-achọ ka e, e, e, a mụta nwa e wee jee nụta ya ka nna m wee nwekwa ike ịfụ nwa nwa ọkụ ihe nụtara ya

ya kọ n'ọjị ochie ọ kọ n'ọjị ọfụ. ọkpasị acha acha amosu acha amosu mba acha amosu. ọ dị egwu. ngwa ngwa. na-ekwu n'anụ ma. biko ndị ichie asị m ekele unu. nnọọ. na ọ nakwa na-adị izu onye a kpọrọ ya aza. ọ kpọrọ unu oku. anyị ajụkwa ene na-ese gị ọ bụrụ na ị nọghị ya
ee eh, biko ihe ọ dụ ụzọ ihe anọ mere m ji wee kpọọ unu oku a biko ihe m jiri wee kpọọ unu oku a bụ na ọ nyịgbugo m ọ na-anyịzi m kpọtụ n'obi m sị ka m kpọọ unu ọ bụrụ na i lee anya n'obodo ị ga-ahụ na unu abụọ so na ọnụ na-ekwu n'obodo anyị agosiri amakwara m na unu gwa nna m okwu o gee ntị nụ ọzọkwa unu wụ ndị arụ anyị ụmụnne m a bịa na ụmụnna a na-enwe nke ime ụlọ ọ ya mere m ji wee kpọọ unu ọ bụrọ na m achaka akwụ ma ọ bụ na m amaka ife ka m ji wee bịa kpọọ unu kama na o teego m gwawara mpa m okwu mana ọ dị anụtara m okwu akpọgo m mpa m okwu ugboro ole na ole dịka nwa ya nke mbụ gwa ya okwu gwa ya okwu mana okwu niine m na-agwa ya na-adị ka ebe a na-agba mmiri n'elu okwute m wee na-ajụ ọ wụ na m esozi na nwa ọ mụtara ka ọ wụ gịnị mma m nwaanyị anyị na-ene anya o jikọrọ eze kpee ekpere ọ bụrụ na ọ bụ onye nwere nrịa arụ dịka ugbu a ị fụ mama m onye ọhụrụ mpa m emepego ya obi ọ dị n'ikpeazụ a sef ka ọ ka na-abịa na-enweta ume ndụ maka na ebego m topụta na-enyeretụ ya ọnya nwa m mpa m ị na-ene anya ebe a a sị na ọ na-awa asọgide eze anya ikwu nkata n'isi jee gwa ya okwu kemgbe m jiri wee pụta mara ihe mpa m a na-eri nri nne m siri kemgbe m ji mara ife anaghị m asị gị na ọyị na-efu mana unu ma na onye mma m n'isi nri o siri ọ naghị ekwu mana nri ọ bụna mma m siri ah, wụ poison to mpa m ọ gwụla nke ahụ eliza bụ mma chioma si ọ nya wụ ana m agwa gị eziokwu ọ dị eri nri nne m siri ọ dị eme ya dị ka nwunye ọ na-anụ anụ o nwezi ihe ọzọ ya o nwe ihe gbasara mma m ebe mpa m na gị ọ na-ekwu okwu ebe mpa m ọ na-adị ya ka onye ala ọzọ onye mba ọzọ sọsọ onye nwe okwu na ezinụlọ a na-awụ mama chioma asịkwa m onye na ya adịla na mma ọ kwa nwunye ya kama na ọ na-adị mma i gburu ururu i gbunyere ọkpụ gburu ọkpụ gbunyere ururu ka ọ were anyị mgba m abụzi m ụmụazị agwago m mpa m mgbe one na one gwa ya okwu dị ka nna na nwa mana ọ naghị echere m ntị nke ọzọ ị ma na ị ma na ebe mma m bi kemgbe m ji topụta mara ihe ụlọ nke a dị n'azụ ụlọ nke obere Na boys nke- quarter. nke mkpuke Nke boys quarter.
mkpuke na mkpuke ebe a ka mma m bi mụ na anyị niile mụ na ụmụnne m ihe mma m mụrụ wụ ụmụ ise mụ nwa wụ bụ nwa onye birizie na nke nnukwu
ya na eh, mma chioma ị fụ nke dịtịrị wee na-agba m anya mmiri akpọgo m mpa m dụọ ya ọdụ ihe m ga-adụ ya ọ wụ ọkụ m fụ na ọ bụ ihe m ga-emenwu naanị m m sị ka m kpọọ unu biko nyere m aka gwa nya okwu nwa nọtaba nọtaba nọtaba nọtaba nọtaba ọ na-agbari m mkpụrụ nọtaba ịtabi ihe nwa m nọtaba o oh, nọtaba unu emeela oh. nwata be nne ya be nne ya ihe oge ebe akwa agwụsịgo
ebe ị na-ebe na-atụ aka o nwere ihe e maka echiche nwatakịrị chere wee kpọọ ụdị oku a abụrọ obere echiche a na-egbu aja ị fụ na ihe dị na ya ị na-ajụkwa ajụ maka na ihe m na-achọ ikwu na mụ bụ oke agụ oke mmọnwụ ikpo ana m anụ ntị pịa owere na be anya anụ m ihe niile na-eme anụgo nkepu kepu ụdị ọnụ ị na-echi nne nwa n'ala agwa mmadụ ka ọ bụzi na-ekwu ya na ọ fụta ụdị ọnụ ị na-echi nne ya n'ala ọ nya mere iwe ji dị ya n'obi ọ kpọọ anyị oku m wee na-ajụ ogbuehi gwakere ụmụnne ihe merụnụ ma ọ bụ ihe nwaanyị ya mere tiri n'ụdị ọnọdụ a nke i were ya tụghe na mkpuke kpọrọ nke ugo na-eche Ike ugo na-achọ agụ, mma be ike agụ. dobe na nnukwu ụlọ gee m ntị ọ na-abụ afụcha iru ji amụba mbazụ na na- na- na- na ana nkịtị ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla na-anụ ụbarakata nwaanyị nwere ihe bụ o bu n'obi were anụ ya bụ ụbarakata nwaanyị ihe m chọrọ ikwu bụ achọrọ m ịjụ ase ya onye nụrụ nwaanyị nke izizi nụọ nke ịbụọ nụọ nke ịtọ nụọ nke ịnọ nụọ nke ise ọ na-adịrị ya mma ihe na-agba ofu na-agba mmadụ mmiri ee nke mbụ nke mbụ a chọọ ikwu eziokwu onye na-anụ ụbarakata nwaanyị o nwere ike bụrụ na amụtaghị nwa nwere ike bụrụ onye ọrụ ugbo ọ sị ka ụmụ gbaa ya okirikiri maka ọrụ maka ọrụ ugbo nke ọzọ amụtaghị nwa amụtaghị nwa mana kedu ihe ngwuru anyị buru ibu ngwuru anyị buru ibu kedu ihe ị na-achọzi n'ike ọkụ abụghị azụ azụ aha dị adị ọ maka ukwu gwa na anyị onye onye mere gị ihe ọma dịrị ya mma ogbuehi gwakene anyị gwa anyị okwu Em,

nsogbu adịghị a maka mụnwa bụ mgbada bụrụ na agwara m na-ejeghị nta amara m ka m ga-echipụsị ụkwụ ọsọ onweghị nta a na-eje na ogbu e. amara m ka m ga-esi wee pịchapụ ụkwụ ọsọ m mana ntụ ọ bụ na ọ dị ụdọ kwenye ọnụ jụrụ mba hmm, anyị batara eh. ka afọ jubeziere ucho ike agụ ucho ajụrụ eze ha dịrị ucho ọ gịnị ọ gịnị ọ gịnị ucho ka m kwuo okwu

ọgwụ onye anọ afọ jubere ya unu gbara m anya anya unu abịana ka afọ jube mana anatara m chukwu eme na anata m ana nje adịrọ ka m ji ebubu mma adịrọzi ka m ji ebubu ọkwa isi cha uvu eburu isi ọ na-achọ uvu eburu ya bụrụ unu ga-ebu ya ka bunye
unu chọ ka achọba achọba ngwa gee m ntị na ọ na-abụ kedụ ka onye si dị jejeje nwụrụ ijiji dị n'ogbo onye ọzọ na-egwu n'ogbo nke ya mba o

amakwa m n'obi ihe jikwa okeokporo ịnụ otu nwaanyị ji onye nara onye ji otu ịnụ ịbụọ ezuru m ka e mee ezuru nwaanyị na-abụ ya bata nji ruo ya kedu ị na-ekwu ị na-asị na onye na-ana na-achụfere ya na mkpuke mgbe ka nwaanyị na-ebi ebe na mkpuke ka nwaanyị na-ebi nwaanyị na mkpuke nke gịnị ya bịa na nnukwu ụlọ ọ bụrụ mmadụ nke a ọ bụrọ nwaanyị onye mere ihe ọma dịrị ya mma ọwụla na ụdị ya unu mebenụ unu merecha unu na ya nọrọba nọrọcha ọkwacha unu akwọba unu kwọcha unu tara ṅụcha unu ana

na m eje ka m naba hmm? ụna ee ebe ka ị na-akpa mmanya na-abụ eje okwu dị mma ndị nze ga-ata ọjị okwu adịrọ mma ndị nze ga-ata ọjị ọkwa m gọrọ ọjị ebe a na ọ mụnwa bụ onye isi oche ọ mmanya ruturu m dị maka na i kpere ekpere mmanya ka ihe eburubu ya hapụ ihe anwa nwa m emesa kpọọ ya ọzọ ọ bụ okwu omebe anyị kpọọ m ọzọ m nke ga ọ bụ okwu omebe anyị kpọọ m ọzọ nwa m

nna ya kwupụ ihe a kwuo n'ihe a na ọ dị mma maka ihe m ji maka ya na-ekwu bụ na nkwụ a na ife a na-ekwu o nwekwa ife so nkwụ a ka e kwube kwube na ụnụ akpara isi si ya na ntụlịka si ya fancha ya abịa gbado ma e kwere ibe a na-ekwu ma e kwere ọ ga-ezu onye ọbụla ọnụ were nkwụ ya libe nkwụ a ka o wee dawasị ya enyi m ọ bụrụ na ị na-eri nkwụ a asa abụọ m na okwu a

nwere nwa ntakịrị nwa obele ọmalịcha nwatakịrị m chọ ka m nụbatakwu ọ gịnị ife enyi di ya biko i je na boys quarter ikwumiele ya ka ohere pụta n'akụkụ nke ọzọ a ka ọ kwala ife ya kwabata ebe a maka nwata a na-anatara mgbede a Eliza, ị ga-ebuli ike. Mụ! Buli ike gbafe ebe a. Maa maka ikwo bed nkwukwo n'abalị. Onye? Ibe m ji ekwu maka ikwo nkwukwo na bed n'abalị.
Mụnwa? Maka ibe m na-eje bụ. Boys quarter. Na um, ana m eje ka m dubata nwatakịrị.

elilililili nke a pụtazie gịnị ee nne
oseti ọkwa m gwara gị agwa na ọkụkụ fụrụ ebe a na-akpọcha ọkwa wee na-achị ya ọchị echefugo na ofu mbọ na ọ ya-anọkwa n'ọnọdụ ahụ ọkwa ahụ